Igbo mụrụ da bụ nwaanyị ọma mma mmakwanụ o eji m obi ụtọ na-anabata gị n'ihe omume nke taa da bụ nwaanyị ọma bụ aha m ụwa makwara gị mma ee ihe anyị na-aga ileba anya na ya taa isiokwu anyị na-aga ileba anya na ya taa bụ akara edemede gịnị bụ akara edemede ọ bụrụ na ị hụ otu akara edemede maọbụ nke ọzọ n'ahịrịokwu ị nwere ike ịma akara edemede e tinyere n'ahịrịokwu ahụ ọ bụrụ na e tinye akara edemede n'ahịrịokwu Ị ga-ama otu ị ga-esi gụọ ahịrịokwu a nke o nwee ike inwe nghọta zuru oke. Nke bụ eziokwu bụ na akara edemede bụ irighiri ihe ndị ahụ a na-etinye n'ahịrịokwu iji mee ka o nwee nghọta zuru oke. Ọ bụrụ na a jụọ ajụjụ maọbụ e dee ahịrịokwu bụ ajụjụ, ọ bụrụ na e tinyeghị ya akara ajụjụ, ị ga-agụ ya ka a ga-asị na ọ bụ okwu ka mmadụ kwuru ọ gaghị abụ ọ gaghị egosi n'ozuzu oke na ihe a bụ ajụjụ ka a na-ajụ n'ahịrịokwu a n'ihi nke a akara edemede bụ ihe ndị ahụ a na-etinye n'ahịrịokwu iji mee ka o nwee nghọta zuru oke e nwere a na-akpọ akara edemede punctuation marks n'olu bekee punctuation marks ka a na-akpọ akara edemede e nwere ọtụtụ akara edemede dị iche iche n'asụsụ Igbo ka ọ dị e nwere kpọm Kpọm bụ full stop. Kedụ mgbe ị na-etinye kpọm n'ahịrịokwu? Mgbe ị na-etinye kpọm n'ahịrịokwu bụ mgbe uche gị kụrụ ọnụ, ya bụ i kwugidere okwu kwugide okwu kwugide okwu ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ime ka anyị mata na uche gị ahụ akụrụla ọnụ ma ọ bụkwa na ahịrịokwu ahụ ị na-ede akụrụla ọnụ, ihe ị ga-etinye bụ kpọm, ya bụ full stop. I degidela degide degide degide, deruo ebe i deruru chọọ ịsị na nke a uche nke a akụrụla ọnụ o ọ gwụla m n'ọnụ n'ebe a chọọ ịmalite ahịrịokwu ọzọ gị etinye kpọm e nwere rịkọm rịkọm bụ comma e nwere akara ajụjụ akara ajụjụ na-abata n'ahịrịokwu mgbe a na-ajụ ọkwa na ọ bụrụ na e nye akara ajụjụ n'ihi na Ị kwuo ihe dị ka ị ga-eri nri, ị ga-eri nri, will you eat? Ị ga-eri nri. Ihe a na-atụ anya na ị ga akara edemede a na-atụ anya na ị ga-etinye n'ahịrịokwu a bụ akara ajụjụ, ya bụ question mark, akara ajụjụ. Ị ga-eri nri. Igosi na ihe a bụ ajụjụ, ị na-achọ ịma ma onye ahụ ọ ga-eri nri. ga-etinye ya akara ajụjụ bụ question mark ị ga-eri nri mana ọ bụrụ na i dee otu ahịrịokwu a bụkwa ị ga-eri nri i dee otu ahịrịokwu a ma i tinyeghị ya akara ajụjụ onye na-agụ ya eleghị anya ọ bụrụ na i tinye ya kpọm onye na-agụ ya ga-agụ ya dịka ị ga-eri nri ama m ma ị na-aghọta ndịiche ọ bụrụ na otu ahịrịokwu a ị ga-eri nri ma i tinyeghị akara ajụjụ gị etinye ya kpọm onye na-agụ ya ga-agụzi ya ị ga-eri nri n'ihi na akara ajụjụ ahụ emeela ya enwee ndịiche dị na ajụjụ ya na okwu e kwuru ekwu. N'ihi nke a, mgbe ọbụla mmadụ na-ajụ ajụjụ n'asụsụ Igbo maọbụkwanụ na ahịrịokwu ọbụla ọ na-ede ede, a na-atụ anya na ọ ga-etinye ya akara ajụjụ ka o nwee ike ịdịrị ma onye na-agụ ya agụ mfe ma onye na-ahụkwanụ ebe e dere ya ede ka o nwee ike ịdịrị ya mfe ka uche onye ahụ nwee ike chọrọ ịsị ka uche onye ahụ nwee ike izu oke ee n'ihi na ọ bụrụ na i tinyeghị akara i kwesịrị ee akara edemede i kwesịrị itinye n'ahịrịokwu onye ahụ nwere ike gụwa ya otu ọwa otu ọwa gakwanaghị enwe nghọta zuru oke akara edemede ọzọ e nwere n'asụsụ Igbo bụ akara mkpu akàrà mkpu dịkà ahà ya sìrì dị mkpu m̀gbè mmadụ̀ nà-èti mkpu bèkee nà-àsị nà onye ahụ̀ nà um ème exclaim ya bụ̀ exclamation mark akàrà mkpu bụ̀ exclamation mark ọ bụrụ nà ị ị na-èkwu okwu ya ọ bụrụ nà ọ bụ̀ mkpu kà ị nà-èti màọ̀bụ̀kwànụ̀ ihe ike mèrè gị màọ̀bụ̀kwànụ̀ ihe ị na-atụghị anya ya bịàrà ga-etinye mkpu ewo Chi m o ụwa m ee ihe a na-atụ anya akara edemede a na-atụ anya na ị ga-etinye n'ahịrịokwu dị otu a maọbụkwa na ee ihe ederede dị otu a bụ akara mkpu n'ihi na ọ bụrụ na i de nne m ee Nne m ee! Ma i tinyeghị ya akara mkpu, onye na-agụ ya agụ agaghị agụ ya ka ọ bụ mkpu ka i tiri ebe ahụ. N'ihi nke a, ọ bara ezigbo uru na anyị ga-amara akara edemede dị iche iche, marakwa mgbe anyị ga-etinye ya n'ahịrịokwu n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na i tinye akara edemede i kwesịrị itinye na mgbe i kwesịrị itinye ya, ọ ga-enyere ma onye na-ede ya ede o, ma onye na-agụ ya agụ o, ma onye na-aghọta ya aghọta aka ịma nke ekwe na-akụ ya o mekwanụ ka asụsụ Igbo ahụ ị na-asụ nakwa asụsụ Igbo ahụ ị na-ede dị ụtọ na ntị Ee, izuụka na-abịa abịa aga m eme ka ị mata uru akara edemede bara ebe m ga-agakwa n'ihu leba anya na eh, akara nkudo nakwa ndị ọzọ dị iche iche n'ihi na ọ bụghị naanị eh, kpọm rịkọm akara akara mkpu akara ajụjụ ka e nwere na akara edemede e nwere ndị ọzọ dị iche iche n'izuụka ọzọ na-abịa abịa aga m eme ka ị mata ndị ọzọ ka fọdụrụ mekwa ka ị mata uru akara edemede bara ka ị nwee ike ịmara mgbe ị ga-etinye nke ị ga-etinye na mgbe ị ga-etinye ya gaa n'ihu ịnọnyere m dabụ nwaanyị ọma bụ aha m ụwa makwara gị mma ndewo